mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba min bɛ yen n'o o ye untm ye ayiwa olu y'u ka kɔnkɛrɛ tako tan ani naaninan ayiwa u y'o kɛ dɔgɔkun furancɛ in na kɔnkɛrɛ tako tan naaninan hukumu kɔnɔna na ayiwa u da sera baara caman ma o dɔ ye u ye baara minnu kɛ san tɛmɛnlenw la fo ka n'a bila sisan na u ye caman fɔ o la baara kura bolodalen minnu b'u bolo u da sera nin bɛɛ lajɛlen mɔ ayiwa tɔn yɛrɛ a kunbayara cogo min na u da sera nin bɛɛ lajɛlen mɔ ka a ɲɛfɔ ka walawalali kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se ka min faamuya a la belebele dɔ fana ye min ye o de ye ɲɛmaa falen ye ayiwa u ye dannaya kokuraya tuguni fɛn min ye yakuba katile ayiwa k'ale kɛ ɲɛmaa ye ko tuguni ayiwa fɛn min ye i y'a faamuya b'a la a yɛrɛ kɔrɔfɔw ta a y'a yira k'a fɔ ko dannaya kura min dara a kan ka a diyara a ye a bonyana a ma wa hali bi sa ale na dɔ fara cɛsiri kan walasa mali baarakɛlaw bɛ se ka lawasa sɔrɔ cogo min nɔ fɛn min ye i y'a faamuya b'a la n'a ye sɔmi sigi o kan kosɛbɛ o de ye sifinnaka minnu bɛ yen ayiwa ni olu sen donna a la kosɛbɛ ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ka kɔrɔfɔw la a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min y'a faamuya b'a la aes jamana saba min ni o ye mali burukina ani nizɛri ye ayiwa ko olu fana bɛna jɛ fɛn min ye ka tɔn belebeleba sigi tɔn min ayiwa ni o bɛna sigi nin jamana saba baarakɛlaw lafasali kama nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tɔnden dɔw y'u ka nisɔndiya jira o kɔnɔna na fana u y'a jira k'a fɔ fɛn min y'a faamuya b'a la kɔnkɛrɛ in yɛrɛ sigira kun min kama u da sera a bɛɛ lajɛlen ma ka walawalali kɛ maaw ye a ko la tile fila baara in a kɛra baara giriyalen de ye a baara fanga giriyara mais a n'o ka kan sabu congrès congrès fɛn ye congrès man nɔgɔ congrès labɛn ka ca n'i nana n'i y'a mɛn congrès déjà a bɛ kɔmi n'a fɔ i ye san hakɛ min kɛ i ka manda min dira i ma e bɛna i manda tigi kɔrɔ ka na kɔmasegin de kɛ u ye an ye san hakɛ min dira an ma an ye min kɛ o de filɛ ayiwa an ye gɛlɛya min sɔrɔ o de filɛ an b'a fɛ min ka kɛ o de filɛ a biro kura min bɛ na o ka laɲini min ye o de filɛ o bɛ nana o de ye o baara de ye mɔgɔ sɛgɛn dɔɔnin a n'o fana bɔra yen biro bɛ kuraya de o biro kura ni mɔgɔ min ɲɛna o bɛ se ka reconduit ni min ma ɲɛ o bɛ bɔ yen mɔgɔ kura fana bɛ na a ba o de démocratie ye o bɛ marcher ten vraiment an bɛ ala fo k'a barika da parce que baara in bɛɛ lajɛlen kɛra basigi kɔnɔna la bɛn ni kelenya kɔnɔ yakuba katile an y'an ka dannaya kuraya a kan a ma kɛ gansan parce que an bɔra biro kɔrɔlen min na sisan mɔgɔ don mɔgɔ min y'a jira k'a fɔ dannaya bɛ se ka k'a kan hali bi parce que a ye wulikajɔ caman kɛ baarakɛlaw ka hakɛw bɛ se ka sɔrɔ ka d'u ma cogo di binkanniw bɛ se ka nɔgɔya cogo di ani hali an ka jamana yɛrɛ lakanali sira fɛ a ye wulikajɔ caman k'o la bon jɛkulu la n'o mɔgɔ sugu b'i bolo tɔw b'a fɔ ko on change pas une équipe qui gagne o de sababu la jama bɛɛ lajɛlen bɛnna a kan ka danaya kurakura yakuba katile kan k'a k'an ka ɲɛmaa ye san duuru kura min bɛ nalen untm ɲɛfɛ waati bɛɛ lajɛlen la tɔn in bɛ lakuraya wa waati bɛɛ lajɛlen la maa kura kɔni bɛ ta jamana in kɔnɔ baaraw la ayiwa o kɔni ye ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin jamana in baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ni jamana kɔni y'a dɔn ye i bɛ ko ko la i fana kan k'o bɛɛ lajɛlen kɛ ayiwa ni ka baara kɛ k'a dɔn jamana ye ayiwa ko baara de bɛ maa mun na
o ye k'a fɔ mali baarakɛlaw ɲɛna an bɛ se ko o ko la an k'an jija an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye an ka kɛ kulu kelen ye ka bɔ da kelen fɛ ka don da kelen fɛ eh, bi bi in na an bɛ ala tanu UNTM kɔnɔna na a bɛ ka rajeuni eh, n'i y'a ye ne yɛrɛ bɛ ka jɔyɔrɔ mun fa bi en tant que jeune eh, k'a fɔ ko ne de ye katile ka dankan ye o ye fɛnba ye n bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka katile fo o la o hakilinan na a y'a fɔ a y'a kɛ a ko ko nin biro in k'a b'a lajɛ de ka na ni jeunes ye pour que ka biro lakurakuraya walasa eh, denmisɛnninw u ka se ka u jɔyɔrɔ fa ni UNTM kɔnɔna na o ye fɛnba ye je pense que a y'a fɔ a y'a kɛ o ye fɔlɔ ye filanan k'a fɔ Mali baarakɛlaw ye n'an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ an ka laɲiniw caman bɛ yen a bɛ se ka lawaleya k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fɛn dɔw ye donc ka f'u ɲɛna an k'an bolo di ɲɔgɔn ma minnu bɔra santaraliw kɔnɔna na ka baarakɛlaw fara fara eh, minnu y'a kɛ u yɛrɛ jɔyɔrɔw dɔrɔn kama u yɛrɛ kama u k'a lajɛ u k'u miiri baarakɛlaw la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye o de ka ɲi baarakɛlaw ma o de ka ɲi jamana ma o de ka ɲi an ka entreprise ma n'an bɛɛ kɛra kelen ye a ka ca ala fɛ an bɛ jamana in tanga fɛn dɔ kɔnɔna na an bɛ se ka jamana in tanga kojugu nataw minnu bɛ ka ɲɛsin jamana ma an bɛ se ka jamana tanga olu la an bɛ se ka an ka baarakɛyɔrɔw fana ka baara kɛ walasa u ka yiriwa n'u yiriwala a ka ca ala fɛ eh, a bɛ na ni a bɛ baara créer n'a ye baara créer a bɛ dɔ bɔ chômage la a bɛ se ka kɛ sababu ye fana entreprise caman ka dayɛlɛ olu ka yiriwa walasa dɔ ka bɔ chômage la o de ye welewelekan ye n bɛ se ka mun ɲɛsin Mali baarakɛlaw ma ani maliyɛndenw bɛɛ ma an k'an jija farafarali parce que ne bɛ jɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ n m'a sɔrɔ ni n m'a sɔrɔ dɔrɔn n bɛ bɔ n bɛ taga n ta créer ka taa n ta bila sen kan ka baarakɛlaw fara fara a tɛ na ni foyi ye ni tɔɔrɔ tɛ jama baarakɛlaw ma wa a bɛ maa kelen minnu nafa o ye minnu bɛ don a da fɛ walasa ka baarakɛlaw fara fara n bɛ se ka o de fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma minnu ye syndicat créé u y'a fɔ de prolétaires du monde unissez-vous o kɔrɔ diɲɛ baarakɛlaw bɛɛ an ka kɛ kelen ye n'an ma se k'olu kɛ kelen an k'an jija mali baarakɛlaw olu bɛɛ ka kɛ kelen parce que an bɔra lajɛrɛba min na sisan a bɛ wele de ko congrès ordinaire o ye an yɛrɛ ka sariyaw bɛ mun fɔ san duuru o san duuru an k'an ka bureau bɛɛ falen pour que ka a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ na UNTM bureau kɔnɔ mɔgɔw don danaya b'u kan kabini duguma ka daminɛ comité la ka na section na ka na division na ka na union na fo ka na se bureau national ma donc o ye ka wulikajɔ kɛ ka bɛn ni an ka sariyaw ye i n'a fɔ jamana yɛrɛ sariyaw b'a ɲini cogo di lafasatɔn pour que a ka dɔn k'e ye lafasatɔn jɛkulu ɲuman ye fo k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye sariya minnu fɔ i b'o labato donc UNTM bɔra k'o baara de kɛ sisan effectivement bureau kɔnɔ i b'a ye mɔgɔ caman de bɛ yen minnu ye sifinnakaw ye bon n'i y'an ka jamana yɛrɛ population ta bi sifinnakaw de ka ca kosɛbɛ bon hali an ka eh, lafasatɔn in fana sigidaw caman kɔnɔ i b'a ye sifinnakaw de ka ca o de y'a to u cayara nin bureau in na et puis o kɛra ni katile yɛrɛ ka laɲini ye parce que a ko olu ye dɔ kɛ u ka kan ka sira di denmisɛnw ma sifinnakaw ma olu bɛ yen sisan k'an bilasira pour que don min na n'a bɛna kalifa an na o k'a sɔrɔ an yɛrɛ ye ko caman faamu Donc vraiment an b'u fo mɔgɔ minnu ye chance sɔrɔ ka don bureau in na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ta fanga d'u ma. Bon weleweledakan min bɛ yen o de ye k'a fɔ Mali baarakɛla bɛɛ lajɛlen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que baarakɛlaw bɛɛ ye duba kelen de ye, an ka hakɛw bɛɛ ye kelen donc n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ binkanni minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin an ma dɔ bɛ b'o la a b'a to an fanga bɛ bonya a b'a to ko caman bɛ yen an bɛ kisi olu bɛɛ lajɛlen ma donc o weleweledakan de bɛ yen ani dugawu ka ɲɛsin mali bɛɛ ma ala k'an ka jamana basigi UNTM ala k'a sankɔrɔta Kurunkɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen sago ye ba tigɛ ko ɲuman ye ayiwa tɔn in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye mali baarakɛlaw bɛ se ka lawasa sɔrɔ cogo min na u ka baaraw kɔnɔna na u bɛ se k'u ka hakɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo min na yaasa u bɛ lafiya sɔrɔ ala k'an ka jamana taa ɲɛ